moni ndine jaki nde nkhaniyi ndi ya ku greece eti sitinapiteko ku greece mwaziwa kumene kuli athens kuli greek myth- mythology yoti amaichita study anthu kuli nthano kumene koko zodabwitsa zija zoti anthu mpakana kumazichita study nde nkhani yake siyayitali kwambiri nde sindikuziwa kuti ifunika tea kapena madzi kapena basi kungomezera malovu koma tiyeni ticheze ku greece kunagwa mpungwepungwe chifukwa cha nkhani ya mayi uyu dzina lake Roula Pispirigu. Roula ali ndi zaka 35. Iyeyu wapezeka wolakwa pa mlandu wokupha mwana wake wa zaka 9 mtsikana dzina lake Georgina. Mwanayo anapezeka kuti mu 2022 anadwala nde anali mchipatala nthawi yayitali anadwala kwambiri mpaka mwana uja analumala amayi ake kumapita kumakamuona kumakhala kulira nde nkhani yawo inatchuka kwambiri kunena kuti mwana watani kenako mwana uja anapezeka kuti wamwalira nde zinazayamba kudabwisa amayi aja uh, aroula ndi amuna awo kumakhalakhala pa tv ma interview chimene anatchukira kwambiri chinali choti anali ndi ana enanso awiri atsikana oti nawonso anamwalira wina anamwalira 2019 ali ndi zaka 3 and a half wina anamwalira 2021 ali ndi zaka ali ndi 6 months nde kukhala ngati 2019 2021 2022 ana onse atatu atsikana kumwalira mosadziwika bwino nde zinapangisa madoctors kuti a- alowerere ayambe kufufuza kwambiri kuti kapena pali disorder ina yake yomwe iwo achita miss chomwe chikupha anawa ndi chani nde amayiwo mma tv ma interview ine sindikudziwa kuti ndi chani kukayikisa ma tattoo a ana awo kuti asonyeze kuti amawakonda kwambiri komano anapezeka kuti amuyeza georgina uja mwana uja thupi lake anazapeza kuti mthupi mwake munali ketamine ketamineyo ndi mankhwala amene amagwiritsidwa ntchito kwambiri ku ma veterinary okomolera zinyama komanso ndi oyipa akaperekedwa kwambiri nde atamuyeza kwambiri anaona ma timelines nthawi yomwe mwanayo anamwetsedwa kaya anabayidwa ketamineyo inali nthawi yoti koyamba atapita kumene ku chipatala chonse zoti anamwetsedwa ketamine uja koma sanamwalire mpamene analumala miyi atalumala anakhala mchipatala muja nthawi yayitali kenako anadzaoneka kuti system yake tu imaonetsa system ya munthu kunena kuti ngati wamwa mankhwala anamwa nthawi yakuti kaya mwezi wakuti kenako wamwaso let's say mwina wamwa january kenako mankhwala aja wazamwaso june zimasonyeza depending on kuti mankhwala ake ndichani nde inasonyeza and nthawi yachiwiriyo ndiyo mwana anapezeka kuti mwana watani wamwalira nde madoctors ananena kuti iyeyo akupezeka ndi ketamine mu system chifukwa chani chifukwa palibe aliyense amene amachita prescribe amapasa mwana ketamine ndipo mwanayo palibe amene anampasa ketamine nde a Roula awo mayi akewo ndi anesi nde anayamba kuwakayikira nkuyamba kuwazenga mlandu opha mwana nde maliro anali oti akayika kale anapezeka kuti anaka- anakafukula maliro aja kuti achite sechi chifukwa chonena kuti atayamba kumchita sechi Roula kunyumba kwake makompyuta ake anapeza kuti chilichonse nchochita delete komanso ata anapeza kuti atayamba kuyang'ana mabackup paja zinthu ukachita delete amatha kuzipezabe zochita delete zija ma expert koma zimaoneka kuti khala ngati anachita haya munthu onena kuti achite diliti zinthu zomwe sizidilitika zotsalazo nde anakanika kupezapo kalikonse zinangochitika kuti atakafukula maliro anapeza kuti m'bokosi mwa mwana muja anayikamo ipad yake yomwe amayikonda kwambiri nde anayamba kuyang'ana mu ipad muja nkupeza kuti masechi amene anali pa ipad zomwe zimayang'anidwapo zinali ketamine kuti ketamine tikakampeze kuti ketamine amagwira ntchito bwanji nde mpamene anadziwa kuti amachita sechi zimenezozo ndi mayi akewo nde chifukwa chani achita sechi mankhwala onena kuti ndi amene akuoneka kuti amupha mwana nde milandu yakhala ikuchitika zinafika point yoti anthu anakwiya naye kumuda kuti akamapita kukhoti amamuveka bulletproof vest azipolisi amene amene amamperekeza anali ma riot polisi aja amanyamula zozitchinga aja kuopa kunena kuti angavulazidwe kapena kuomberedwa chifukwa cha mmene anthu anakwiyira nde pofufuza kunena kuti chinampangisa atapange chonchija nde chimodzi mwa zifukwa zake inali attention basi zomakhala pa tv izo basi basi inali njira yoti khala ngati atchu komanso banja lake linayamba ku- kusamveka bwino silimayenda bwino mamuna amafuna kumusiya nde koyamba komwe ankafuna kumusiya pamene amazamwalira mwana woyamba 2019 kenako atatasiyana munapezeka meseji yomwe anamtumizira mamuna wakeyo yonena kuti i think kuti tizisiyana tizipezeka kunena kuti taluza mwana ngati kuti ku- ku- kwagwa maliro nde meseji imene inali yodabwisa kwambiri mamunayo nayenso anamtembenukira mkaziyo fasa amadziwa kuti chikuchitika nchani nde chifukwa choti ampeza olakwa pa imfa ya mwana wake uyu georgina mpamene ayamba kucheuka onse kumati mwa- ana ena aja anamwalira bwanji chifukwa koyamba mwana wa zaka- wa- wa zaka zitatu ndi hafuyo atanayo kuti wadwala kansa wangochira kumene atangochira kungopeza kuti wangodwala mosadziwika bwinonso nkumwalira sangasanga pamene amadabwa kuti chamchitikira mwana nchani koma anangoti "Ah, mwina liver failure mwina chani anangozilinganiza kuti mwina nzolingana ndi mwina nzolingana ndi kansa imene amadwala ija koma nthawi yomweyo ananena kuti no tatichiteni investigate kunena kuti ana ena aja chachitika nchani nde anayambanso ma investigations mpakanaso kuchita exhume kukafukula maliro nde apeza kunena kuti anawo anaba- anachita- anachitidwa suffocate onse awiri nde ali ndi milandu yayikulu anthu akuvuta akunena kuti nayenso aphedwe ampatsa dzina akumutchula kuti medea medea mu greek mythology mu nthano zakale za ku greece anali munthu amene anapha ana ake chifukwa chonena kuti mwamuna wake anapita kukakwatira mkazi wina nde iye akutchedwa kuti medea wa masiku ano wa nyengo ino nde iyeyo akukana kuti iye sanapange china chilichonse koma nkhani ndi imeneyoyo nde panopo ampanga sentence to life in prison pa imfa ya georgina mwana wa zaka 9 akuyembekezera kuti ino azengedwenso miz- milandu ina iyambikanso miyezi ikubwerayi ya ana awiri atsikana ake awiriwo. Apolisinso pochita search anapeza zomwe amajambula mwana wawo wa zaka 9 Georgina. Nde zimene amajambula amajambula a- a- amajambula tiana ti- tiwiri ngati tima sisters takewo tita tili ndi mapiko ngati angelo nde amajambula amayi akewo amajambula ngati chinthu choopsa nkhope yayo amangoipenta black. Zithunzi zosonyeza kuti mwanayo anali ndi mantha kwambiri amawopa amayi akewo nde apolisi akukhulupirira kuti Georginayo anaona zomwe amayiwo anachita azibale akewo nde amakhala mwa mantha kwambiri. Imeneyi ndi nkhani yomwe yagundika ku Greece ya amayi awo a Roula Pispirigu. Zikomo kwambiri.